igbo bụ igbo a sịkwa m nke onye chi ya zelu o nwee video nchọ ime and video nchọ ime bụ ka o si dị m n'obi bụlụ eziokwu nchọ ikwu bụ ife afụ abịa m fụ one picture post tata maka Mohbad na page Tunde Ednut ọ ya mee nji sị na ọ ka ntinye ọnụ n'okwu a ya dị na gọịsọ ee ama m na ụfọdụ ya asị case Mohbad kwa are you a Yoruba mba o nwe ihe gbasara na case Mohbad mba ndị Igbo na-atụ n'ilu sị na e buru ozu onye ọzọ dịka e bu ukwu nkwụ ụfọdụ ya apụta kịta asị let the matter die na we have already move on ọ bụrụ na ọ nwa anyị maọbụ nwa anyị nwaanyị ka e si ona gbuo a na-asị ka e move on maọbụ na nwanne gị ya adịghị happy onye ị fụ na ọ nwụchu anwụchu ọ matter Mohbad a ụmụ nwaanyị geenụ ntị ọ matter Mohbad a mere o ji dịka nhetili ụmụ nwaanyị ọ matter Mohbad a mere mụ na ụmụ nwaanyị ji na-adụ aka n'ọnụ rue ma taa taa ọ bụrụ maka gịnị maka matter Mohbad ke ihe m kwu na that case ozu ozugbo a sị na Mohbad nwụrụ nsị gịnị kekwanụ nwunye Mohbad ọ gwụsịa ihe ọjọọ m mee ụmụ nwaanyị chịlụ m ona wee pịa m ka e si arụ onugbu wee fọchasịa m most especially ụmụ nwaanyị be anyị a nọ US na UA na UK ịmakwa ona nwaanyị si agbasa akwa si agbasa ngada amakwa ona akafa si gbasa ngada bụrụ nwaanyị nọdịla okwu wee bata na inbox m ụmụ nwaanyị gwa m ife na-ekwerọ m odidi ma ndị sị m wite igbo sị m na m dị very wicked na ụdị mmadụ m ka ọ ya abụ nwaanyị nwụọ na village nsị a ṅụọ mmiri e ji saa ozu you don't have a content if you don't have a content i don't even like you because uh, o nwerọ ụdị mkpali a na-akpalirọ m ma ndị sị m get out you like a content unu akpalika m mana ama m na ọ bụrụ ebe m nọ ka unu nọ adị m ekpe injustice adị m eme ya ka ọ tọọ ụtọ a na-asị na women supporting women mba ihe na-ekwu ife a bụ ọnwụ mmadụ ihe onye metee n'elu ụwa nke a ka ọ ya anara ụgwọ ọrụ ya mme mma ọ dịlụ mụ na chi m mme njọ ọ dịlụ mụ na chi m I called her nwunye Mohbad sị jụgodi ya ke ihe melụ di ya na-ekwugodu na ke ihe mee your husband onye sị ị kpọ your husband ka ị nọ agbajie di gị onu tinye ya n'akpati your husband ka ị na-akpọ nigga mba I think outside the box ọkwa unu fụ ka the matter si aga na unu afụ ebe the matter na-akwanye isi ka a na-aga n'ubi ka ji na-aka oge ahụ unu chụ mụ na soshal na instagram unu na-agba m ụta oge a ka m luzi na-unlockzi onwe m as in na-abazi temple of Medusa

etinyenugo m egwu ya amarọ m Mohbad afụnurubere m ya adị m efoli ya ọnwụ ya mee m ji wee mali ya I felt bad ife a bụ nwa mmadụ me and you no dey do tribalism stuff we are talking about human being we are one n'anya chukwu o nwere ihe m na-elite na ya o nwere ihe m na-egain na ya chekigodi ihe nwa ogoli nsala si ebe a baa flight jee Lagos ebe m nọ bụ na apartment Zenko ihe a na-akwụ ebe a 150,000 mana ọ bụ maka Zeus ya enye m discount of 130,000 mụ na celebrity barrister anọ m ya 7 days ejelu m Mohbad candle night na Lekki a nọ wee gbusisi ndị mmadụ na 2020 ejee m ebe a kwụlụ n'iru ndị polisi ndị ma nwa ogoli nsala ma na adị m asị asị kee ihe m merite na ya ego one ka mmadụ ya-akwụ m sị m kọọ ihe na-abụla eziokwu bụ m wenyite foonu kpọọ celebrity barrister ma ọ bụ m kpọọ usoro paghala ịdaghachi m ya enwere m menu siri ike na-ekwu okwu pay attention adị m eme content ka ọ bụrụ na ekreti traffic epostunubere m foto Mohbad ma ọ bụ na ọka ịfụtaba m na manụ mba I even reach out to him brother Adula Adula ka Adula reach out see how your brother we na-emeli ife anyị na-emeli think outside the box one thing ị ya-ama m chọ ka ị malụ bụ na adị m asị asị the thing affect m na my brain as a human being o mee m na-atụ nwaanyị egwu iche nke ọkwa ụmụ nwaanyị m na-agọchitelu bụ o nwee ka e si gbuo nwaanyị m na-eti na ụmụ nwoke eme alụ ụmụ nwaanyị a na-asị m nice one nice one na-asị ya na unu egbukwa unu egbukpọkwa ụmụ nwaanyị anyị denụ just na m jụla ajụ kee ihe meenụ kekwanụ nwunye Mohbad fa turn against me ozugbo mana amago m na ọ ka ụwa dị na ndị a na-asị m I love you I love you will turn to tell me I hate me some days ọ dị akụ m para ọ bụrụ gịnị ka m na-ekwu anyị amalili ife gburu nwa a ọ bụrụ na ị dịrọ interested ị na-awa

na ndị ga-achọta justice ife gbu Mohbad emesi ọ na-adị m ka the same thing na ofufe abụ ofufe she said that Mohbad died inside the house nwunye Mohbad say Mohbad died 20 minutes the doctor broke the news 20 minutes later and he died iwọtụdị ife a a na-akọ eri denụ si na ndị a dịka ofu ụgbọ bu fa Mohbad ka asị unu ka e jee mee investigation unu asị na ihe anyị gụpụta bụ 12 million something hey n'isi onye nwụrụ anwụ onye di ya nwụ enyibe di ya ka emebelụ fundraise ọ gịnị ka unu na-akọlụ m ife a onye di ya nwụrụ ọ sị anyị ma ọchị achịla achị na eze abọla abọ ọ bụ na ọ n'igbo land ka ihe a me I swear with my life anyị amago onye gbulu ya before very dark man asịba tụba Wunmi aka asịbago m kekwanụ nwunye Mohbad mkwenye miri emi asị make dey carry me go court I go open book for them ee eh, ị fụnụ be m na Lagos eh, mụ na ndị agha ada alụ ife dị mma dị mma ife dị njọ dị njọ ọ na m gwa gị ka o si dị anọkwana ebe ị na-emegide mmadụ pụta ebe a and kama ị asị asị ọ ka mma na ịnọrọ that place kee ihe m na-eji ọnwụ mmadụ wee na-eme traffic na-eme for the fact na ifugodo ka m si dee ya na message edere m ya sị ya gwa anyị ife me di gị na ịma ife niile ọ sị eneedi m therapist ya correct m ka m na-afụkwa ụmụ nwaanyị ka m si afụbu fa it affect my brain ị checki ihe m reason kata nwa mụ na ya na-abụ nọ mebelụ m ebele bebezie akwa sị m na ebele m na-emezili ya ọnwụ Mohbad ohiti panel unu amara na chukwu dị n'ụwa is a child of god ịma eme ya ife na free even Mohbad kwụ na spiritual realm wee sịsịa na ọ na-alụ ya ọgụ ọ bụgodụ na very dark man ereasonlọ matter a onye ọbụla aka ya dị n'ife gbu Mohbad must collect time ka ọ ga-etake ịnụgo unu asupportzina ife ọjọọ in the name of women supporting women i ask for dna test sị nye anyị dna test ọ bụkwa na nwa a bụrụ nwa mohbad ọ bụkwa na mohbad mụrụ nwa a ka m daa m pụta na instagram na tiktok m gbala ọtọ were amụ m yọsa tiktok ụmụazị a na-akpali mmadụ na tiktok akpali ka a marụkwa ọ bụ na ọ ya mụrụ ya i swear to god m bulu moto naluo be anyị luo Nkpọ junction nwere ike sị onye a ka m na-eji ike wee banye n'ime ụlọ ma emere ya ka m daa ya ejegodi ya ama m na ụfọdụ n'ime unu mụsịrị ụmụ nwoke nwa na-abụlọ nwa fa I'm tackling that particular girl sị nye m ife afụ ka anyị nenekene nke a nke ọma ka anyị kpọọ ugo eze ezigbote onye igbo ka anyị kpọọ ugoeze chọkwa onye ọzọ na-ekwu eziokwu ka fa je meda dna test pastor anọ na ebe anwa bishop anọ na dia imam anọ na dia ka unu na-ene mụ ọ na-agba m tackling na-akpali m o nwere ụdụ mkpali m na-anatarọ mana ele m afịa mbugharị ọbụla ọlụ m ife ọfụ anọ m ebe ụmụ nwaanyị na-akọ ọnụ so ị na-akpali m ị na-ahụrụ ọkụ m ọkụ ịmụrụ na m na-ede fa edekwu mma ya bojo kene ya mana achọrọ m ịkpali ya mma akparịlọ mmadụ nke onye chi ya zelu leave that matter you a yoruba chukwu sikwa n'unu si judge matter nwa judge unu ndị ọjọọ juru obodo a nonsense